nka min fana b'i nɔfɛ e b'a dɔn k'a fɔ waritigiba de don wari b'a somɔgɔw bɛɛ kun et puis encore mun yɛrɛ ye problème ye o de ko ka di e fa ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan aba ne ye fantan ye cogoya min na i n'a fɔ e fana ye fantan ye ten nka ne ni n ka fantanya bɛɛ ne ma na taa amala n'a ka wari la ne y'a yira ko n bɛ e de fɛ o désormais yɛrɛ ne t'a fɛ i ka amala ka kuma yɛrɛ n t'a fɛ k'a mɛn yɛrɛ la parce que a bɛ min da ne yɛrɛ kan ne de b'a kɛ n'a fɔra e ni ne bɛna ɲɔgɔn ye dɔrɔn e bɛ nin fɛn ka kuma ta ka bɔ o sen kɔrɔ c'est normal a han n b'a ɲini i fɛ ka yafa a ma ala n'a kira kama latifa ma foyi kɛ ne de y'a wele a ka bɔ a ka na aba munna e bɛ nin kɛ o tuma an ye kojugu dɔ de kɛ yan han an tɛ kanu de la munna an b'an ka kanu dogo donc n'i y'a faamu e kɛlen don ka kanu in de dogo wa ne t'o la dɛ i tulo b'a la nin b'a yira yɛrɛ k'e tɛ se ka ne défendre nin yɔrɔ yɔrɔ la hali gɛlɛya kɔnɔna na e tɛ se ka don ne nɔfɛ gɛlɛya la e bɛ nin kɛ ka da kun jumɛn de kan han munna i b'i yɛrɛ rabaisser tan tɔ ne tɛ nin na dɛ i tulo b'a la Fatima, nemu marifuri a tɛ e kɔ a tɛ e ɲɛ fɛn ɲuman kelen min foro n'a k'o di i ma fana i bɛ k'i ta kɛ manamana ko gɛrɛgɛrɛ Fatima e bolo ko jɛmɛ laban nin na yan e b'a dɔn ne ye cɛnin ka woro minɛ i bɛ tila k'i ta kɛ ɲamɔgɔden ye bataramɔgɔ in bɔlɔnna na walima e mago bɛ mun de la e b'a fɛ ka ne lebu de wa ou bien hɛrɛ man di e ye e t'a fɛ ka don da la. Warren.

nye no fam e b'a fɛ ka ne de kan kɔrɔ bɔ fati i sɔnna o i ma sɔn e bɛ taa a ma wa désormais nin y'i ka boli bannen ye n'i ye cucucu la ɲamɔgɔden kɔ ni n m'e sen fila kari k'a fɔ n ma tu ɲamɔgɔden tɛ tɛ tɛ tɛ ban ɲɔgɔn a tɛ la i ka jagoya i ka kɛra ka bɔ n ɲɛ kɔrɔ i ka jagoya furu fosi la mɔgɔ e ta mɔgɔden

N'i man di ne ye foyi tɛ ne se yan nka bi ne ma na i kama ne nana i fa de kama. Ni n ye n ɲɛ tugu k'a yɛlɛ k'i sɔrɔ yan ni n m'i fa i k'a fɔ tu ɲamɔgɔden taatɔ filɛ ma la. Tuma dɔw la ne yɛrɛ dabali bɛɛ bɛ ban e la e bɛ ka ne bila Aba min kama Aba fa tɛ ne fa ɲɛ.

Ko bɛ cogo a tɛ cogo la. N'i y'a ye n y'i wele ka na bi, n kamana gannen don kosɛbɛ. K'a ye fɛn bɛɛ bɛ ne fa bolo. Ne yɛrɛ ma deli ka n ni da fɛn foyi kan ko n m'o sɔrɔ. Nka n filɛ yɔrɔ min bi ɲɛnamaya nege bɔlen bɛ n na bi k'a sababuya kɛ nikanko dɔw sɔrɔbaliya ye cousin e yɛrɛ b'a dɔn latifa ka di ne ye ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ latifa nɔfɛ nka latifa bɛ ka ne kɛ i n'a fɔ mɔgɔ sugu dɔ n tɛ ka n tɛ ka se k'ale faamuya tiɲɛ yɛrɛ la n y'a nɛgɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka bi n filɛ nin yɔrɔ min na saya yɛrɛ ka di ne ye ni balo ye N y'i wele de i bɛ se ka n dɛmɛ cogo min na walasa lati bɛ se ka kɛ ne ta ye cogo min na. An b'a la. solution kelen pe de bɛ nin ko in na o dun ye jumɛn ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ de ka aba faga walasa latifa ka k'i muso ye wa ni mɔgɔ t'i bolo k'a ko kɛ mɔgɔ bɛ ne bolo k'a ko kɛ l'essentiel i ka se ka wari dɔɔni di dɔrɔn baasi t'a la n y'a faamuya

I miiri dɔɔnin sa i miiri ne bɛ ka sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni ɲɛni min kɛ k'aw balo aa bi ala bɛ na n'a ka na ye ne bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'o hɛrɛ sababu bɛ ka bɔ e la ni e bɛ ka e bɔ ala n'a kira a ma ka ko an ka k'i ko o da ka di e la o da ka di ne la

Ne y'a lakɔlɔsi i la wagati laban in na i bɛ ka ne kɛ i n'a fɔ mɔgɔ fu b'i kɛ. N'i wele i tɛ n ka appel ta o si tɛ problème ye mais n'i ye ne fo a ka kan i ka n tɛgɛ minɛ n'i y'a ye ne bɛ girin ka da i kan diyaɲɛ de don ni diyaɲɛ tɛ ne tɛ nin kɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn muso ko tɛ yen musow caman de bɛ yen mais ne ma olu si ye ne ko e de n'i ye e kɛ baji ye ne bɛ n ko i la fatim i ka di ne ye kojugu wa i ka bon ne bolo ni ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye e bɛ mun de kɔ fatimi n ye n yɛrɛbakun d'i ma ka fɛn bɛɛ to i ta la nka o bɛɛ la e bɛ ka n ba f'u ye fatimi N b'a fɛ sa. K'i b'a fɛ mun na? Baasi t'a la ne y'a faamu. I bɛ ka ne to yen Aba de kama o tɛ wa. I y'a faamu très bien. Voilà. Bon n fana b'a f'i ye yɔrɔ Aba de ka di. N'o y'a sɔrɔ aba ka d'i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. A bɛɛ ni woloba cɛ min ma fara aba la n b'a faamu. Aba la. An ne sɔnna k'a ye ko kunkolodimi yɛrɛ k'a sɔrɔ. Tu vas voir. Bilayi. Ayiwa baasi t'a la. Awɔ. Ne kɔni y'a f'i ye. Ne bɛ n to yɔrɔ wɛrɛ de ka Aba faga i la. O kɛ an k'o ye. e jamana tɛ yan a ka di e ye cogo o cogo e k'a kɛ hali Aba ka kunkolo hali kunkolo dimi k'a sɔrɔ ni n m'i faga i ka kuma to ɲɛ mɔgɔ den tatɔ fɛ tɛ danga jeli digira la a kɔrɔ bɔ